Bona sera a totu, amigos sardos de intro e de fora, pruite de intro e de fora, ca mi iscrien, b'apo amigos in Frantza, in Italia, in Svitzera, in Germania, chi mi scrien, mi mandan mi mandan email e tantas cosas bellas mi faghen ischire. Custu sero bos faeddo de Antoni Giuseppe Pirastru, già mi sezis nende nudda, unu nuraghe. de sa poesia improvisada sarda, comente tantos àteros in cussu tempus. Antoni Giuseppe Pirastru, nàschidu in Otieri su mille e otighentos chimbantotto, mortu su vintisete de abrile de su mille e noighentos trentunu, sempre a Otieri. Sa prima gara la fateit a trintot'annos, Curriat s'annu mille otighentos norantases, in sa piata de Santu Bastianu, a s'edade 'e setantaduos annos, in su mese de cabidanni, fateit s'ultima gara ed est mortu pagos mesos a poi, su vintisete de abrile de su trintunu. Custa gara puru la canteit cun Cubeddu, podimus nàrrere, frades de palcu. In cust'ùltima gara in piatta Cantareddu pro sa festa 'e Nostra Signora 'e su Rimèdiu e cantein su tema Sa lughe e s'iscuru, a Pirastru li tocheit sa lughe, signale ladinu e craru chi deviat sutzeder carchi cosa, chi deviat mòrrer, a ue depiat andare puru su tema, l'at nadu in altu. In sos chelos, a sa lughe divina, ue si meritaiat, poeta de sos poetas, mastru de sos mastros, pedra 'e fundamentu umpare a Cubeddu, Morittu e àteros de su professionismu poèticu improvisadu, sun issos chi an postu règulas Modos e tempos de comente ammanizzare e contivizzare sa gara in palcu. Ancora oe balen cussas regulas. Ancora oe. Sas garas poeticas sun che sos nuraghes, faghen parte de su paesàgiu sonoru identitariu de sa cultura sarda, cultura antiga, millenaria, chi at istrintu unu ligàmine fungudu, profundu e forte e lieru cun su territòriu, mancari su territòriu siat aspru, redossu e rudiu. Poeta mannu, tra sos mannos, chi meritat de l'afiantzare a sos mannos cantores grecos, Antoni Zuseppe Pirastru. unu portentu poèticu, una vena abundante, liera e genuina chi faghiat tremare sas ancas a calesiat improvisadore. Sestaiat e cosiat su versu cun mètrica miràbile, poeta de fines cuntzetos, Poeta chi legiat meda e cosas de importu. Legiat autores grecos, latinos e si denotat in certas otavas improvisadas in palcu. L'at dimustradu, l'at dimustradu sempre. Sa natura l'at frunidu de sos menzus donos chi aiat in bértula e i sas virtudes. Poeta chi at tocadu sas cordas prus intimas de s'anima sarda. Immazinendi-mi su chi l'at nadu sa natura, li det aer nadu sa natura, chi in cussa 'ucca sua sacra e santa l'at nadu ses poeta sardu, bae e canta. E cominzamus a b'intrare in sa musa improvisada. Bos lezo prima cust'ottava, poi bos cherzo fagher un'arrejonu. A Pirastru nisciunu meravizat, anzis de sos poetas si nde jogat, nde los attirat e los elettrizat su chi giughen in corpus nde lis bogat. Sos chi at fattu, sos chi tottu no los ispoettizat Sos versos in s'intrànnia lis afogat. Usat rispetu a chie lu rispetat e flagellat a chie lu minetat. Duncas, chin d'un'otava bos faghet bider chie est, ite tipu 'e poeta fit. Fit unu grande, unu chi in palcu faghiat tremare totu. Tremaiant totu in su palcu candu bi fit Pirastru. Anche so, bos cherzo narrer, bos lezo cust'ottava, pensade, b'at tres modos diversos, in tres modos diversos est bennida a tempos nostros, fra istoria e legenda, fra istoria e paristoria, comente namus nois. Abbaidade cando cantat Pirastru Deus falat e i s'arcubalenu lu colorit, isse versos divinos li regalat sa natura sas rimas li favorit a chie cheret cantende pugnalat sutta s'otava sua ognunu morit però s'amigu salvat e sanat, a s'inimigu si b'est l'isbranat. Sa segunda versione, comente bidides, est bintrada è entrata nella leggenda, est bintrada in sa lezenda, in sa paristoria e donzunu l'at trasmissa comente amus potidu in sa cultura orale. Cando cantat Pirastru Deus falat e i s'arcubalenu lu colorit a chie cheret isse lu favorit a chie cheret isse lu pugnalat suta s'ispada sua ognunu morit ca Deus versos bellos li regalat Cando cantat Pirastru falat Deu pro iscultare su cantare meu Ecco sa terza Sa terza, s'àtera comente l'ant tramandada, bos so nende ormai una legenda, cando cantat Pirastru Deus calat e i s'arcubalenu lu colorit, sa musa sa natura li regalat, àteros versos menzus li favorit, deo pugnalu a chie mi pugnalat, suta s'ispada mia àtere morit, Deo rispeto a chie mi rispetat e ammineto a chie mi minetat. Duncas, comente bidides, za est passadu alla leggenda. Za b'at solu de un'otava, pensade, tres versiones diversas. Andamus inoghe a unu paghitzeddu de una gara cantada a Ploaghe dae sos poetas Zuseppe Pirastru Elia Busellu, Gavinu Còntene, Antoni Cubeddu. Custas inoghe est famosa, bos las apo lèzidas siguramente presentende a Gavinu e presentende a Cubeddu puru, però si las ascurtades calicuna faghet sempre piaghere a iscurtare ottavas de custu de custu pesu e initziat cun Pirastru. A nde segare su ostru tenaghe no b'impreo ne pinna e ne tinteri, istanotte Pirastru 'e Otieri disacattu che faghet in Ploaghe, poi bo nd'etto su nuraghe sos atteres los fatto presoneris, cussu nuraghe naschidu in malastru chie bo ndi lu 'ettat est Pirastru. A custu puntu Depiat cantare Busellu, invece de improvisu nde peseit Gavinu Contene e rispondeit a Pirastru. E Contene li neit, Cussa chimera tua est de bataglia Pirastru in Otieri la collocas, ca si giuteras che berre s'iscaglia, mira chi a Piaghe non lu tocas. ca Gavinu l'at tzintu de muraglias a una parte e a s'àtera sas rocas, e si pones Piaghe in oriolu torras dae pirastru a pirastrolu. Busellu, si nde ficheit Busellu, a Contene ca at brincadu su turnu ed ecco ite l'at nadu, Gavinu, no ti ponzas a tramesu, già che so eo a limba naturale, Cantu tocat su forte piaghesu, gai tocat su cibu corporale, sos sette donos ispirituale chi bi los negat Maria cun Gesu, su forte piaghesu non trapassat comente l'ides Pirastru lu lassat. Antoni Cubeddu puru atacat a Zuseppe Pirastru in custu sempre in custa gara, Pirastru chi t'at fatu sa natura non podes esser fruttu prelibadu. Ca pro chi sias a pira innestadu si no ti tenet cussa inferchidura restas unu pirastru ismutzurradu. Pro chi protegias dae raighinas sun sempre frueddas pirastrinas. Innanti Pirastru rispondet a Cubeddu e posca chena isetare s'àteru turnu rispondet a Conte, Duncas at fatu duas otavas un'at fatu s'àteru. Tue insistis a mi narrer Pirastru ma sempre coronadu de ispinas, so bonu a fagher de boja e de mastru a tie e a sas tuas raighinas, ma tue Pro disgràscia o pro disastru non ses cuba barrile ne mesina, solu ses unu mìseru cubeddu valorosu cantu unu cogumeddu. Ed ecco chi rispondet a Gavinu puru, Si torro dae pirastru a pirastrolu ti nde deves Gavinu accultziare? Avanza ca ti do unu consolu cun sas ispinas mias de cogliare. Non cretas chi de te, nde tenza dolu finas a t'ider Gavinu ispirare, prite s'a su pirastru ti avecinas est linna mala e velenosa ispinas. Nuraghes, sos nuraghes de sa rima improvisada fin custa zente. Como andamus a bider custu tema chi est pagu travigadu forsis. Antoni Cubeddu de Otieri e Zuseppe Pirastru de Otieri. Tema, Abboju de duos giòvanos ambos òrfanos de babbu e de mama, s'innamoran e detzidin de si cojuare. Cubeddu, Bona sera, gentile signorina, duncas, a Pirastru l'an fatu signorina, Bona sera, gentile signorina, Tene passèntzia a mie intende. Custu felitze incontru disizende fia cun tegus Anghela divina, istella de sa terra montagnina Perdonami si t'isto disturbende Forsis troppu importunu t'apo a parrere Ma apo un'importante cosa de ti narrere Saludu a tie famosu poeta. Inoghe est Pirastru, saludu a tie famosu poeta, in sa Sardigna connotu e famadu, trattenne no mi potto e passo 'eretta ca a urgente bisonzu appo jamadu, no pro mi est dimanda siat indiscretta ma tenzo presse e meda coidadu, si calchi cosa a mie narres deve, nara nessi in peraulas breves. Permitti Unu mamentu e poi anda cun sorte 'ona e perfetu recreu, un'amigu leale senza neu. Pro te m'at dadu custa raccumanda. Antonina Cubeddu una dimanda ti prego presentare a nome meu, si ti nde so dignu narali chi l'amo e pro cumpagna sa vida la bramo. E rispondet Pirastru. Cale est custu chi pro mesu tou mi dimandat sa manu de isposa? Diat èssere de ischire e disizosa nàschida vida e nùmene sou. Si a ojos mios no est visu nou, in mèritu apo a nàrrere calchi cosa. It'arte faghet, cantos annos at, bramo chi siat de totu informada. E li rispondet Cubeddu, Senza tantos informos dare a tie, creo chi dae te sia connotu. Su chi de t'adorare at fatu votu, unu est chi s'assemizat totu a mie? E cando cheres una bella die, pro chi a tie non siat ignotu, Cun megus ti lu 'ato in cumpagnia e ti presento sa fotografia. E Pirastru, Già chi naras chi l'apo a connoschèntzia, cando cheres lu podes presentare. E poto arrajonende e gustare sos frutos de sa sua intelligèntzia. Si si rendet simpàticu 'e presèntzia ca s'oju prima parte si at a amare. Bramo de 'ider tale simpatia e de istare ischire cherrestia. Cubeddu, su chi pro te s'amentiat in afannos e ti cheret giurare eternu amore e sa vida in su menzus fiore cumprit s'edade de vintiot'annos. Amadu dae minore e dae mannos pro su cumportamentu sou signore, enèrgicu, ativu e riverente, modestu ancora cantu intelligente. Bos nde lezo calcun'àtera ancora, amor eternu mi cheret giurare, su coro est comintzende a palpitare, Pro vera simpatia sinu a mie paret nende in su palpitu sou su coro meu s'unat cun su tou sas penas sos disàgios e afannos chi sa tenera edade apo passadu dae cando sa morte mi at brivadu de s'agiudu e ghia de sos mannos Sa fine 'e sos perìgulos e dannos apo in s'amore tou realizadu, già chi mi naras chi unende si sunu sos coros nostros pro nde formare unu. E continua, est unu tema longu, paritzas e paritzas ottavas, bos nde lezo calcun'àtera ebbia, inoghe las apo leadas ca sunt temas longos. Pirastru, Sas penas, sos disàgios e afannos chi sa tener'edade apo passadu, ecco, custu in custa otava, ecco pro ite nde las apo 'ogadas, sunt unu paghitzeddu diversas dae su su est parte de cussu tema, ma sunt leggermente diversas, unu paghitzeddu diversas. Quindi comente 'idides, in su tramandu orale, Carchi cosa cambian sempre. E bos fatto 'idere su libru. in Otieri, Francesco Cossu Zizzantoni Cossu, connotu comente Zizzantoni Cossu, at, in collaboratzione cun su Centru de Documentatzione de sa Literadura Regionale de su Prèmiu Otieri e cun totu sos nebodes de su poeta Zuseppe Pirastru de Sos Poetas Su Mastru, Prefassione de Antoni Canalis cunsideru de Nino Pericu. Bos fatto 'idere su libru. Bos fatto 'idere su libru. De custu libru chi bos apo presentadu de Zuseppe Pirastru apo fatu una retzensione in ambas limbas. Apo cherfidu iscrìere totu intrea sa cobertina de su libru pro su summu rispetu chi apo pro sos autores de cust'òpera, si, òpera, cun sa O maiuscola, portada a cumprimentu cun d'unu tribagliu isteniadu, longu e corale. Trabagliu de altu valore istòricu, culturale, antropològicu, cun d-una chirca profunda, severa, intelligente, illierende su perìudu istòricu fine de su degheotesimu sèculu finas a sos annos trintunu e trintaduos de su sèculu deghennoesimu. Batende in evidèntzia s'imprenta distintiva de sa poesia estemporànea de Otieri e de sa Sardigna intrea, in s'inghelada de unu sèculu e in s'avrèschida de s'àteru. Su tribagliu de Frantziscu Cossu, fatu de passione, de chirca amorosa, pretzisa, puntigliosa, attestimonzada dae documentos, comente istòricu de ratza, cumponet s'immàzine neta, veridadosa de unu tretu de su nostru èssere sardos. Gràtzie rendo a Frantziscu Cossu Tzitzantoni pro su sou miràbile trabagliu batidu a finitia cun determinu e dedissione de imbidiare Gràtzias ancora, mastru Cossu. Sa prefassione de Antoni Canalis faghet su zustu e istruidu cullegamentu cun su Prèmiu Città de Ozieri, chi regòglit, apròvat e batit a connoschèntzia de totu sa limba de sos giajos nostros, sa cultura sarda, antigòria e millenària chi si perdet in s'umbra 'e sos sèculos. Antoni at fatu un'innistu culturale cun maistria, tra passadu remotu, passadu e presente, ispronende sos zòvanos e chie zòvane est giai istadu, in s'achistare su valore identitàriu apropriende-si de nou su diritu culturale, civile e morale de su pòpulu. Como regoglit sos fruttos de sas seminas fattas in tantos annos ammanizendi su premiu Zittade de Otieri, unu veriu motore de ispinta e de trainu pro sa Sardigna intrea. Atteras bellas peraulas comente naraiat calicunu in sa radio una orta. Las at iscritas Ninu Pericu. Detadas dae s'amore pro sa poesia a bolu, pro sa tzitade 'e Otieri, pro tiu Pepe Pirastru, pedra de àngulu de su casteddu fantàsticu e fadadu de sa poesia improvisada in sos palcos fozidos de laru e de pramma, sutta sos chelos ischintiddosos de totta sa terra sarda, Pericu descriet s'impedradu de sos ammentos de custu grande cantore sardu in su intender sou de sos avos, pintat una tela cun tintas suaves, cun pinnelladas de sentimentu poèticu. Gràtzia rendo a totu pro su donu 'e su trabagliu massissu chi azis batidu a finitia donadu a su pòpulu sardu. Gràtzias bos rendet ancora Pedru Peigottu, alias Pedru Monterasu. Saludos a totu cantos e istade bos bene a nos bìdere a s'àtera boja.